Ó, tá muid beo! Dia dhaoib seo Brian ag léamh na nuaíochta, nó roinnt scéalta nuaíochta as Meiriceá inniu, Dé An t-aonú lá is tríocha mí na Márta dhá mhíle is a sé déag. Deir Áisínteacht Feidearálach na nDrugaí go maolóidh siad ar rochtain ar an piolla ginmhillte. Bhí a fhios ag an saol go dtarlódh sé seo agus tá díomá ormsa, caithfidh mé a rá, go bhfuil sé ag tarlú ach breathnaíonn cosantóirí, an ghinmhilleadh air mar bua mór. Breathnaíonn an freasúra air mar gairm slógaidh, mar a thuigfí. Pille is ea seo. Sílim go dtugtaí Plean B air le tamall ach de ghnáth cheana thugtaí RU486 air. Spreagann an pille seo ginmhilleadh nádúrtha sa máthair agus is cosúil nach ndéanann sé mórán dochar don chorp ach oiread agus is dócha gurb in an fáth go bhfuil an FDA ag maolú ar na rialachaí ag fanacht le ginmhilleadh.

as ginmhilleadh a fháil. Bhain seo creathadh as an Páirtí Poblachtánach, mar a thuigfí, ach idir an dá linn séanann sé an méid a dúirt sé. agus is cosúil nach bhfuil sé ar son pionós a ghearradh ar na mná seo níos mó. Tá an New York Times ag scríobh sraith altanna faoi farraige deisceart na Síne, más más é sin an t-ainm ceart air, agus téann an t-iriseoir seo, Helene Cooper, ar chúrsóir de chuid Chabhlach na Stát Aontaithe agus é ar phatról sna farraigí, ag fanacht leis an tSín. Tá na hábhair comharbaí, comharba an Uachtaráin Obama, ag déanamh an méid sin cáineadh ar an tSín cáineadh gangaideach go bhfuil imní ar pholaiteoirí sinsearacha na Síne go mbeidh deacrachtaí gnó acu nuair a thiocfas an chéad Uachtarán eile. Scéal timpeallachta, Táthar ag breathnú le himní ar shraith oighreach iarthar an Antartaigh, nó leac oighir, níl fhios agam, leac oighir, iarthar an Antartaigh, brat oighir? Eh, ach cibé, tá sé ann agus táthar ag tabhairt le fios go bhfuil an brat oighir seo eh, i mbaol mór leáite agus má tharlaíonn sin faoi dheireadh na haoise seo d'fhéadfadh leibhéal na farraige ardú dhá throigh déag. rud a chuirfeadh cuid mhaith de chathrachaí an domhain, cathrachaí móra an domhain faoi uisce. D'fhéadfainn an focal leathán oighir, oighreach a úsáid freisin ach is annamh a fheicim an focal sin. Tá díomá ar ghníomhairí phobail i Nua-Eabhrac mar gheall ar dhíol teach altranais i Manhattan. Is cosúil go raibh gníomhas sriantach ar ag an teach altranais a d'fhág nár bhféidir é a dhíol ach. ar mhaithe le tithíocht neamhbhrabúsach, ach ar chaoi amháin nó ar chaoi eile tá a fhios againn mar a. oibríonn forbróirí, forbróirí d'ardaigh áisíneacht tithíochta nó áisíneacht cathrach cibé gach srian ar an teach altranais seo, rud a d'fhág gurbh fhéidir, don chomhlacht ar leis é, an teach altranais a dhíol ar céad is a sé déag milliún dollar, dhíol an chathair an teach altranais do chomhlacht altranais, Allure Group, ar sé mhilliún déag, rud a fhágann gur dearnadh brabach faoi hocht nó mar sin. as an díol. Tá seo ag cur uafáis ar rialtas Bhill de Bhlasio a bhí ag iarraidh iallach a chur ar údaráis nó comhlachtaí tithíochta tithíocht inacmhainne a chur ar fáil do chónaitheoirí Nua-Eabhrac agus dar leo is rud déistineach é seo amach is amach, fágfaidh sé go mbeidh níos mó den aos saibhir i Manhattan agus nach mbeidh cóimheá idir na haicmí in aon chor ansin. Deir an Méara de Blasio gur tháinig seo aniar aduaidh air agus go bhfuil fearg air faoin méid a thit amach. Ach má bhreathnaítear ar an. chomhfhreagras agus na taifid cathrach, chomh maith leis na taifid stocaireachta, is cosúil gur dearnadh drochbhainistíocht nó míbhainistíocht, míriar sa chás seo. Seo an sórt sothuigtheacht atá an chathair ag iarraidh a sheachaint chomh fada agus is féidir leo. Bhuel, stopfaidh mé ansin mar sílim go bhfuil mé cúig nóiméad déag nó mar sin isteach sa taifead seo agus leanfaidh mé ar aghaidh le taifead gairid ina dhiaidh sin. So, slán tamaill.